ekele m unu ndị nne m na ndị nna m ekelere m unu ụmụnne m ebe ọ bụla unu nọ Ekele m unu. Abụ m nwa dịọra mma. A sị na ebe nwata na-ebe akwa atụ aka ma ọ bụrụ na nne ya anọghị ebe ahụ na nna ya nọ ya. Ihe mee mbụ mee abụọ, o mee atọ, ọ tọ. Ọ na-adị m ka ihe a na-eme n'ụwa niile n'ala anyị taa bụ obere ihe ma a na-akpọ ndị Igbo ndị Igbo ndị Igbo na o nwere ozi a na-achọ izi anyị bụ ndị Igbo anyị aghọtaghị. unu mara anaghị ekpuchi afọ ime aka nnukwu ehi anaghị ezo n'ahịhịa onye toro ogologo anaghị ezo n'ahịa o nwere ebube na-edu anyị bụ ndị Igbo kpatara na ebe ọbụla anyị nọ ọ na-akpọtụ mana ọ bụrụ na agwọ emeghị nke o ji bụrụ agwọ ụmụaka ejiri ya hie nkụ ụwa a dịkwanụ ka abalị ikwu okwu ihe na-eme n'ụwa kịta anaghị ekwezi nghọta ya mere na nwatakịrị na-aṅụ akamụ ọ na-ezere ọkpụkpụ nwanne anyị nwaanyị Patience Ozokwor kwuru n'otu ihe onyonyo o mere na ụwa a dịkwa na imilimios ekwenyere m na nke ahụ o rugokwanụ mgbe anyị ga-akpọ onwe anyị ihe wee jikọọnụ aka ọnụ wee dozibe be anyị jiri otu olu na-ekwu dịka ndị Igbo anaghị agwa ochi ntị na agha esula onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ ndị ọra ejiri ya kpoo ahịhịa anyị ga-eleru anya n'ụlọ wee dozibe ihe anyị anaghị emeta ọfụma dịka ịhụ onwe anyị n'anya na ịkwadobe onwe anyị ọ bụghị ọ bụrụ na ndị Enugu kọba ndị Ebonyi ọnụ ndị Ebonyi akọba ndị Anambra ndị Anambra akọba ndị Abịa ndị abịa wee kpọọ ndị imo asị kedụzi ka ndị ọzọ ga-esi hụ anyị n'anya ọ bụghị ya bụ na anyị ga-akpọ ndị ọzọ asị n'ihi na a sịrị na ọ bụrụ na ikwu amaghị ibe ezi ya anyị ga-ebidokwanụ jiri otu olu na-ekwu dịka ndị Igbo ọ ga-eme tupu onye si ezi agwa anyị okwu o chee ya eche n'ihi na a sịrị onye akpana agụ aka n'ọdụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ ka anyị hụnụ onwe anyị n'anya kwụsịnụ ịkọ ọnụ anyị na-akọbu onwe anyị wee jikọọnụ aka ọnụ jiri otu olu na-ekwu maka na igwe bụ ike igwe bụ ike o igwe bụ ike o ma o nweghị uru dị na ntisa o igwe bụ ike o igwe bụ ike o ka anyị nyụkọwanụ mamịrị ọnụ ka ọ gbawanụ ụfụfụ igwe bụ ike o nna m gwara m na o nwere ebube na-edu anyị ije o nne m gwara m na m gaba njem na m echefula ebe m si o maka chi jie onye matara ụzọ n'ihe na-alaru be ya o ebe ọ bụla anyị nọ ka anyị hụwanụ onwe anyị n'anya ka ụmụnne o esegodu okwu o okwu sere ụmụnna anaghị eru n'ọkpụkpụ igwe bụ ike o igwe bụ ike o maka o nweghị onye nwụrụ wee tọ n'elu o igwe bụ ike o ka m jidenụ ya ebe a mana mara na somadịna abụghị ajọ aha ndewo